Bhuel, le cúnamh Dé ní gortófar éinne anso tráthnóna agus éireoidh leis gach éinne a bhfuil ann agus na scileanna ar fad atá acu ón gcliabhán a thaispeáint dúinn ar fad an Lú mar sin sna geansaithe dearga gan dabht agus an bheirt lár páirce cheana féinig ag sní go deas le chéile seo chugainn McQuillan do luamair na pointí ar fad a fuair sé an lá deiridh agus tá san tugtha isteach pointe an babhta so ach nár bhreá an scór é. Pasáilte go tapaidh agus arís an pheil ag déanamh na hoibre. Anois mar sin aige Weldon. Ó Bhreacánach isteach anso agus é fachta ag an tosaí agus sin é McNamee, Cian McNamee chun cúrsaí a chothromú agus tá an chéad scór fachta ag Uíbh Fhailí. Déarfá go mbeadh Kelly anois ag cuimhneamh ar scaoileadh fé agus cinnte tá sé sin déanta le héifeacht aige Michael McGlew. Rouse arís. Ná raibh ag imirt an chéad dá chluiche is dóigh liom. Tháinig sé isteach go deimhin féin i gcoinne an Lú agus tá an pas san go hálainn ar fad go dtí Dylan Dunne, dainséarach i mbun ruathair agus í neadaithe íseal isteach sa chúinne aige. An pas isteach ansan ó Rouse uaidh agus ní raibh faic sa cheann aige ach an báide agus í críochnaithe go slachtmhar aige.
Ach tá Cathal Weldon, bainte amach ceart go leor aige, ag éalú laistigh agus fear mór is ea Tony Furey ó Éadan Doire. Í cuachta isteach aige agus tá an sprioc aimsithe ag Tony Furey. B'fhéidir ródheas do leaideanna óga. Freagra is fearr ná an pointe a chlárú agus tá an t-aicsean déanta aige, dhá phointe. Isteach anso go dtí Cian McNamee anois. Ag déanamh isteach i dtreo an chúil agus tá an dorn curtha i bhfearas aige agus tá a phointe fachta. Tá leo stiúradh na caide a dh'fháilt anois mar sin. Martin amach anso, cliathánach mar a bhfuil Reidy agus lena dhorn. Pointe breá fachta aige siúd. Gach aon tarna scór nach mór. Sea, mar a dúirt, tá seacht gcinn díobh so. Agus ocht gcinn anocht, b'fhéidir gurb é seo an naoú ceann agus tá san tiomáinte le húdarás thairis an trasnán aige. Tá an fear so go maith má tá ocht gcinn de phointí, ceann ón imirt, buailte isteach aige. Tá liú ón slua thall. Sin ana-scór ar fad aige Jack Ryan agus an dá phointe. Arís tá ana chic ansan aige. Tá sé sin gan cháim! Dhá phointe ard chic ar fad ó Connell Kelly. Anois mar sin, isteach i lár slí agus ruathar maith an turas so. Buntáiste leis á thabhairt ag an réiteoir do Dylan Dunne ach ní call dó an buntáiste ana-scór. Agus aige Charlie Duffy i lár an ghoirt. Ní dóigh liom go raibh aon athrú déanta aige éinne den mbeirt bhainisteoir. Cinnteoimid é sin. Leath uair a chloig le dul anois. An bhfuil an Choróin Thriarach i ndán anseo tráthnóna do Chontae Lú? Cuma na maitheasa orthu. Díreach mar a bhí sa chéad leath. McQuillan ag gabháil chun tosaigh. Macasamhail an chéad scór sa chéad leath. Sea. Duffy anois. Coiscéim deas le taobh. Ruairí Woods. Isteach leis an luas aige Dunne agus tá seans istigh anseo agus é curtha an líon go hálainn aige Tony Furey. Seans ar fad ó Uíbh Fhailí. McNamee a dhein an díshealbhú thiar sa chosaint agus chonaiceamar ansan Dylan Dunne arís. Seo chugainn anois an Lú ag teacht aríst taca laistigh go deas ansan tá Rooney. Anois mar sin deis anso aige Reedy tá san ana-dhainséarach os cionn an bháideora. Chímid ansan an t-eas ó Rooney agus an raibh sé ag tabhairt fé bháide nó pointe. Seans go raibh sé ag tabhairt fén mbáide agus má bhí sin críochnú dochreidte ar fad. Mar sin leithead na páirce in úsáid agus an pheil anois ón dtaobh thall. Seolta isteach sa chúinne, an lánchúlaí ag dul sa tseans, beireadh amuigh ansan é agus Jack Martin, an fear atá ag ceiliúradh a lae breithe inniu, faid an tsasain ansan ó O'Reilly isteach ansan go dtí Jack Martin agus dochreidte ar fad, dhá bháide. Tugadh chun cinn cinnte é McQuillan, tite gairid agus amach le Jack. Jack Ryan agus tá praiseach déanta aige den gceann san. Deis anso anois aige McGlue, ceann sa chéad leath agus ceann sa tarna leath. Sea, níl siad chun tabhairt suas go dtí mbeidh an fheadóig deiridh imithe. Tá sé sin go hiontach ar fad, go hiontach, aige Jack Ryan. go bhfuil baol ag baint leis. Anois mar sin, Darragh Stewart, fear eile ón dTulach Mhór agus tá deis anso ar aghaidh an chúil aige agus pointe álainn cruthaithe aige Stewart. ar Pháirc Naomh Conlaith Cedral sa Droichead Nua agus tá bearna mór groí anso aige Conor Marrin agus tá fear laistigh chomh maith. Anois mar sin, seans fós ann, tá an pointe faighte aige Neil McCreesh ach tá cic éirice bronnta ag an réiteoir. Naoi nóimeat le dul. Agus é sin neadaithe go hálainn ar fad aige Cillian McQuillan. Uíbh Fhailí á mbuachtaint. Tá raic déanta aige Furey sa tarna leath. Fuair sé an cúl chomh maith agus tá, is dóigh liom, cúig nó sé cinn de chiceanna saora faighte aige ach tá siad fós ábhar chun deiridh. Maher ag tabhairt fén dá phointe fág an áit! Éamonn Maher! Agus é ag teacht ón gcic amach agus Maher anso agus an pointe fachta lena chiotóg aige. An aird arís le Maguire, bhuel is ar éigean a chaith sé éirí ón dtalamh an turas san, an ceann san seolta isteach. Fachta aige Conall Kelly anois, tá brú anso ar an gcosantóir, Kelly, bhuel, sea, agus ceann dainséarach eile thairis an dtrasnán. Seans aige laoch a dhéanamh de fhéinig. Ard isteach, tá sé féinig sásta! Tá siad imithe bán sa tslua. Ón Dún, tagaithe aníos anseo. Agus do chinnteodh sé seo an bua. Tá sé féinig ag ceiliúradh! Ard! Ealaíonta! Cruinn!
Bhuel, sin críochnú aige Uíbh Fhailí. Bhí an imirt ar fad aige an Lú, cic iontach ar fad, na ciceanna saor fachta aige Jack Ryan. Agus tá deireadh linn! Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir agus is iad Uíbh Fhailí, An Contae Dílis atá ag ceiliúradh anseo sa Droichead Nua. Tá an chraobh buaite acu don seachtú babhta, don gcéad uair ó 1989 agus Eamonn Maher i lár na páirce. Is féidir anois a rá lena athair go bhfuil a bhonn fhéinig aige siúd. Agus a Thomáis, bhí gaiscígh agus laochra ar fud na háite, ach cé tá a lán agat mar laoch na himeartha Electric Ireland? Sea, gaiscígh ón dá thaobh, go mórmhór Tom Maguire ó thaobh an Lú, ach d'fhan an dream a bhuaigh é, Uíbh Fhailí, Dylan Dunne, uimhir a haon dhéag. Bhí sé ar fheabhas i mbuachtaint na caide agus ag tabhairt fé chosaint an Lú an t-am ar fad, Dylan Dunne, laoch na himeartha. Sea, fuair sé cúig cinn de phointí i gcoinne an Lú an chéad lá, Ach is iad na ruathair seo a dhein sé feadh na tráthnóna agus an cúl sa chéad leath a chruthaigh deiseanna agus spás. Sin é an laoch ansan, Dylan Dunne, laoch na himeartha Electric Ireland ach mar ócáid, a Thomáis. Agus cuimhnigh, tá siad so óg, cuid acu 15, 16 agus 17, A leithéid de shiamsaíocht! Corn an Athar Larry Murray á dh'ardach aige Cian McNamee, an seachtú bua i gCraobh na Mionúr Laighean aige Uíbh Fhailí. Bhí McNamee leis ar fheabhas ar fad nuair a bhí gá le cinnireacht agus scóranna agus na ruathair.